ani talemba statement imeneyi mogwirizana tinaona kunena kuti nkoyenera chifukwa chisankho sichimangochitika ngati ukwati wa lero mawa watha imakhala ndondomeko so ifeyo ngati zipani tinaona kuti ndondomeko ina pamene kuli sikuyenda bwino tiuzenso mtundu wa malawi makamaka amene ali okhudzidwa komanso eni ake achisankhocho kuti adziwe kuti kuona kuti kodi pamene pakuperewera ndi pati chifukwa cha ichi ifeyonso timayeneka kuti tilengeze zimenezi kuti wina aliyense atenge nawo gawo ndikudziwa honorable namalomba alankhula kale muchizungu inenso ndingobwereza kudutsa monga mmene kwanenedwera ndipo ndinena motere pamene ndondomeko ya chisankho ikuoneka kuti ilibe tsogolo chifukwa cha ziganizo zomwe a MEC akupanga zikubweretsa chiopsezo pa demokrasi yathu m'malawi muno ndondomeko za chisankho zomwe ifeyo tinakhazikitsa zikuoneka kuti nazonso zili pa chiopsezo Tsogolo la Malawi pa chisankho choterechi chikupitirira kubweretsanso kusakhulupirika pakati pa ife eni amene timayeneka kuti tikhale a ndondomeko yoyendetsera chisankho. Tayima pa mphambano yomwe ikuonetsa kuti zomwe zikuchitika mu ndondomeko imeneyi mu dziko lino ndi mmene tinachitira kumene tikuyandikira chisankho cha 2025 sizikuyenda monga ife mmene tikutani tikufunira zimenezi ndi chifukwa chake msonkhanowu wayitanitsidwa chifukwa chonena kuti zaonetsa kunena kuti ndondomeko yonse ya zachisankho palibe chimene chikuchitika kotero kuti kudzavuta kuti tidzakhulupirire ndondomeko ya chisankho imeneyi chikamadzachitika kusankha kwa kampani yotchedwa smartmatic smartmatic ndi kampani yomwe yakhudzidwa kukhudza nkhani ya kalembera m'mayiko a venezuela philippines komanso kenya kuonetsa kuti Maiko amenewowo zisankho zawo ndi anthu amene amakavota kumenekoko zinthu sizinayende bwino kotero kuti ifeyo kuno kukhudzidwanso kunena kuti a Malawi Electoral Commission akabweretsanso zinthu ngati zimene zili zokayikitsidwanso ndi maiko ena ifeyo tapitanso komweko tikukatenga zinthu zimene zija kubwera nazo kuno kuti zigwiritse ntchito mu ndondomeko yathu yachisankho mogwirizana ndi ndondomeko yomwe ili kwina kulikonse masamba athu amene a- aliyense akhoza kuwapeza zaonesa kunena kuti kampani imene iyi ndiyosadalirika kuti ingathandize dziko kuyendetsa chisankho choncho ifeyo tikuona kunena kuti anthu amene wawa sitingakhulupirire kuti abwere kuno chifukwa choti upangiri wawo okhudzana ndi zachisankho uzasokoneza ndondomeko yathu yachisankho mu chaka cha 2025 ichi ndi chifukwa chake amalawi akufunsa kuti kodi iwowa anabwera bwanji kodi amene wawa zinatheka bwanji kuti akagule uh, zipangizo zimene zimene zikutchedwa emd choncho ifeyo ngati zipani tikunena kuti amec afotokozere mtundu wa amalawi kuti kodi zimenezizi anazipeza motani kodi anapanga kafukufuku oyenera kuzindikira kunena kuti akamakatenga katundu amene iyu azakhaladi oyenereka kuti ife titha kuvomera ili ndi pempho lomwe tikupempha ngati zipani aliyense amene alokhuzidwa ndi ndondomeko ya chisankho ndi okhuzika kwambiri ndi mmene abungwe la mec anatengera kampani imene iyi kuti akagule katundu ameneyo chifukwa timayembekezera kunena kuti ngati zipani komanso ngati mec agwiritsa ntchito ndondomeko ya mmene tinagwiritsira ntchito chisankho cha 2019 komanso 2020 chomwe chinapangidwa konkuno komanso pa mtengo wotsika kwambiri choncho tikufuna ifeyo ngati zipani atiuze komanso atifotokozere mtengo wa zimenezi zimene anapangira kuti zinakhala bwanji kuti kusiyanitsa kwake zikusiyana motani chifukwa zikudabwitsa kuti mec inapereka uh, uh, ndondomeko yonena kuti chimene tinagwiritsa ntchito 2019 2020 zomwezo nzomwe zigwiritsidwe ntchito mu chaka cha 2025 nde ifeyonso pano ngati zipani tikunena kuti amec atiwuze kuti chifukwa chani asintha ganizo limeneli. Uku ndi kupempha kotsindika ndithu kunena kuti a mec atiuze kuti kodi asintha bwanji chinthu chimene analonjeza ku mtundu wa Amalawi kuti ndondomeko imene anagwiritsa cha 2019 2020 akuisintha kuti abweretse ina 2025. Komanso kukhudzana ndi ifeyo uh, taonera tikuona kuti a mec apanga izi mwina kusadziwa kapena angopanga zinthu n'cholinga chonena kuti awawa atipusitse kuti chisankho cha 2025 chidzawakomere chifukwa chonena kuti ayika maganizo awo ndiye tikupempha ife ngati zipani kuti amene ali uh, wamkulu wa ku mec apcheya awo komanso amene amayang'anira ngati chief executive komanso amene amapanga zogulagula ku mec iko atule pansi udindo kapena achotsedwe ntchito kotero ife ngati zipani anthu amene wawa akachotsedwa. Ndili ndi chikhulupiriro kunena kuti a mabungwe atithandizira kutipezera anthu oyenerera kuti agwire ntchito imeneyo mokomera wina aliyense. Dongosolo loyendetsa zisankho. Izi ndi mmene timatumizira zisankho tikachoka akawerenga ku masenta. A Malawi Electoral Commission asintha mwadzidzidzi kunena kuti kuyambira 2025 zisankho zidzawerengedwe kupyolera m'mashini zimenezi ndi zimenenso ifeyo ngati italian ake amodzi mwa opanga nawo zisankho takayikira chifukwa cha chimenechi tikhoza kunena pano kunena kuti amene anali wa pampando wakale wa bungwe la mec a dr chifundo kachale justice ananena kuuza mtundu wa amalawi kunena kuti chaka cha 2025 zisankho zidzawerengedwa monga mmene timachitira aliyense akuona osati kupyolera m'mashini ndiye chifukwa cha kusintha kwa mec ifeyo ngati zipani pamene panso tayang'ana onena kuti iyayi apa sizikuyenda bwino choncho tikupempha kunena kuti a mec Chisankho cha 2025 chidzakhale chowerenga monga mmene tinawerengera 2020 komanso 2020, uh, 2020 ndi 2019. China ndi ichi, kodi mec yakana kunena kuti titenge anthu apadera oti adzatithandizire kupanganso kuwerengera zimene iwowo akufuna kupanga popeza afuna agwiritse ntchito zimenezi? Mec modabwitsa yakana kunena kuti izi sangalole akufuna kuti zisankho zidzawerengedwe kugwiritsa ntchito mashini iwowo amene akuwafunawo ndiye ngati ifeyo azipani kuona kuti mec yakana kuti ipange zimenezi tikuona ngati kuti ikuyika chiopsezo pa ndondomeko ya chisankho cha 2025 ndiye tikupempha kunena kuti ifeyo ngati azipani tikupempha osati tikugwada aa koma tikuwauzano pano a mec kunena kuti ngati akufuna kuti chisankho chiyende bwino atenge anthu apadera amene adzathandizire kuwerengera nawo chisankhocho kuti aliyense adzakhale okhutitsidwa kuti chisankho chatani chayenda bwino chimene tikupangira izi ndi chifukwa chonena kuti Sitili, tilibe ndi chikhulupiriro kuti zinthu zokhudzana ndi pa mashini zidzagwiritsidwa ntchito bwino uh, mu chaka cha 2025 chifukwa cha umboni omwe tili nawo ndi mashiniwo nthawi imene timagwiritsanso mu kalembera ongoyerekeza wa 2020 anapanga kalembera pakatipa amene munapita munaona kunena kuti tinali ndi mavuto a chimashini chimenechija so ifeyo sitiona kuti tingachikhulupirirenso iyayi ndiye tikupempha kunena kuti tikhale ndi anthu amene angadzathe kuwerengera izizi sitiku sitikunenerera sitikunenera malonda tingonena mwatchutchutchu kuti izi sitikukambirana tikufuna kunena kuti iwowo avomere zimenenso zina zatikhuza ngati zipani ndi kulembedwa ntchito komanso kuikidwa pa mpando kwa amene ali atcheya pali mphekesera yomwe tili ndi chikhulupiriro ina yonena kuti a justice annabel mtalimanja ndi mwana wa munthu wachikulire wina wake amene anakhalaponso president wa chipani cha mcp uh, honorable john tembo mzimu uwuse mumtendere ndiye ife tikuona kuti izizinso m'maso athu aa sizikuyenda bwino chifukwa amenewawa sangagwire ntchito moyenerera mokomeranso mtundu wa Amalawi. Monga maudindo ena aliwonse ndi zina zonse zimene zimayendera mu ndondomeko ya chisankho, atcheya amene ali aku mec ayenesa aw- ayen- aonesesa ayeneka kuti aonesese kuti akuyendetsa bwino chisankho mokomera wina aliyense komanso mopanda kutenga mbali kwa wina aliyense. ndiye ife tikuona kunena kuti iwowa sioyenera kukhala pa mpando umenewu iyayi ndi zimenezi tikuona kuti iwowa atatula pansi udindo umenewu lero zikhoza kuchita bwino kwambiri chimodzimodzinso munkhani ngati yomweyi tikuonanso kuti amene ali wamkulu wa malawi electoral commission bambo mpesi nawonso akukhudzidwanso kwambiri ndi chipani cha malawi congress party Izi zikutipatsanso ifeyo kunena kuti si munthu amenenso angathandizire kuti chisankho chingayende bwino ku Malawi. Choncho poganizira zonsezi, tikupemphanso kunena kuti iwowa atatula pansi udindo lero. Bungwe la National Registration Bureau machitachita awo, ifeyonso ngati zipani zotsutsa, Ndifo okhuzidwa kwambiri kuona ndi manambala a anthu amene iwo akutipatsa komanso kuika ma ujeni mwawo mu, mu masamba awo. Tikuona kunena kuti zimene iwo akunena ndi zomwe zikuchitika nzosiyana makamaka ma- mukalembera madera ena mupeza kuti machini apita akuti fiyolo mulibe kwina akuti yayi uku alembe komano mukaonesesanso madera amene alemba alembedwanso ndi madera ochepa okhaokha makamaka a chigawo chino chapakati ndiye zonsezi zikusonyeza kuti ife amalawi sindife anthu opusa tikuona choncho tikupempha izi kuti ame- a nrb agwire ntchito limodzi ndi amek malo onse amene akupanga makalemberawo kuti aliyense amene ali oyenerera kukalembetsa akalembetse chifukwa izi zili mu ndondomeko ya dziko lino kuti mzika ina iliyonse amene yakwana zaka zina zimene ziloyenereka akatani akathe kulembetsa. Komanso izi zithandizira kuti ena amene ali ndi ma challenges osiyanasiyana akathe kufikiranso ku malo amene ali otani, olembetsera. Choncho ifeyo mwachidule tikunena kuti izizi tayika mmawu akuluakulu komanso mofuula kuti wina aliyense amvetse. A Mtalimanja mwaulemu atule pansi udindo. Mkulu wa mec amene ali bambo Mpesi. atulenso pansi udindo. A mec azagwirise ntchito kuwerengera ma vote amenewawo monga mmene tinachitira 2019 komanso 2020. Komanso tikunena kuti a mec asiye, asagwirise ntchito chi machine chimene chikutchulidwa kunena kuti EMD chifukwa chimenechocho, chinachokera ku kampani yomwe ili ndi chikaikitso chonena kuti ife sitingakhulupirire. Komanso tikunena pano kunena kuti a nrb agwire ntchito wina uku wina uku mmalo amene apange kalembera ndi a mec ncholinga choti wina aliyense asakhale oti awatalikirana pa mtunda osapitirira ma kilomita 5 ncholinga choti wina aliyense adzakhale ndi nthawi yoti akalembetse. Komanso. Tikunena kuti komalizira a mec ayesetse ayesetse kwambiri kukwaniritsa zomwe ife tapempha nthawi yopanga kalembera isanakwane. Komanso komalizira tikupempha inu nzika amene muli okhuzidwa. kunena kuti tionesese tithandize kunena kuti izizi izi tapemphazi inunso mutenga nawo gawo ndi cholinga chonena kuti chisankho chomwe chizakhale po 2025 chizakhale chovomerezeka ndi wina aliyense tili ndi chikhulupiriro kunena kuti a mec komanso a nrb agwiritsa ntchito zomwe ife tanena pano mwachindunji Mosayang'ana kuti watuma ndani komano mokomera nzika ina iliyonse ya dziko lino la Malawi. Pomalizira uthenga uwu zipani zonse zasayinira kotero kuti amene asayina ndi Bambo Honorable Peter Mukhitho amene ndi Secretary General wa dpp. Hon. Linda Limbe, Secretary General wa Aford, Hon. Dr. Patricia Kaliati, Secretary General utm, Tili ndi chikhulupilironso popeza izi mmene timapanga tinalinso ndi anzathu a United Democratic Front, udf, amene ndikhulupilira kunena mwina chifukwa cha mayendedwe zangowavuta pang'ono koma nawonso motsogozedwa ndi Hon. Genarino Lemani, Secretary General wa udf asayinira nawo. Zikomo kwambiri.